Rev. Mbaka Ejike is very angry, is very annoyed here in this video. enwere onye igbo isi dị mma ga-ekwugide omenala anyị omenala anyị dị na against rape tupu gọọmenti abịadị anyị nwere ihe anyị na-asọ ọ ya bụ omenala igbo igbos one of our omenala bụ onye aghana nwanne ya ọ nụrụ ube nwanne ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ye onye nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ọ ya mere nke Nnamdi Kanu geenụ ntị oge Sunday Igboho nke Yoruba oge nke Sunday Igboho fịọrọ fịọ Yoruba leaders niile gbaa ya round And they rescued him. Sorry, I got penny. Ihe niile Yoruba ji biri and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Onye aghana nwanne. Jee na Niger Delta. Jee na ba Tompolo aka ụmụ Ijaw ma the youth ma the old ha ncha gbaghara gọọmenti fụ na ọ dị otu a nyezie ya position do you know how many trillions he's paid in a month he makes in a month na nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu ekunite ihe dụgidere ya imi dụgide imi tịrị ọnụ n'ọnọdụ a bụ ụmụ igbo ịbịakwa sị gị mechie ọnụ that we we may all be one ọ kwa ya kpụtara okwu a amara m ihe okwu a ji dapụta taata

the elite ndị nnukwu mmadụ a ịmana si na okwuchukwu taa wee ka ọ ga-adị maka ọha ga-abido bawa mba my lord ị gbara ya nkịtị ị gbara m nkịtị na gịnị jizọs that they may all be ọ ya ka m na-akọwa ka ọ ma akọwa n'ihe onyenwe anyị kwu that they may all be one are we one a kpụrụ onye nke anyị agba iche iche ndị nnukwu mmadụ kwesịrị ije ije ka ọ pụta ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya mana di oti kọchaa ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ ọ gbaa ama mmụọ mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ nwerekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma they will all suffer maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha sef ma ọ bụ na anwụbero there are things don't do and get free kedụzi ebe onye aghana nwanne ya dị n'imi bewe anya ebewe anya bewe imi ebewe ọ ka dịzịkwanụ He is praying and calling all the Igbos that get mouth to stand up and make sure that Mazi Nnamdi Kanu is released this month, June. Make e no pass this month o, that Mazi Nnamdi Kanu is going to be released.
Taa anyị na-ekwu maka unity. Igbo bụ Igbo. Anọ m na this point. ndị niile igbo ji eje ọgụ ma ndị Ọhaneze because if we are fighting a common cause today is Nnamdi Kanu but the nature and the species of invasion that is happening in our land if we are not careful and faster And the government of Igbo land should wake up. If you cannot go to release Nnamdi Kanu, do what he ought to have done. Maka na njiji ga ha ejikwa. A ma-ekwu maka ije n'isi ụzọ. Ọsọ dị mgbe niile. Ihe amụfu aka n'aka ya. Jeenụ n'ugbo nke bụ agụụ ka na-abịa. Ebe a na-akọzi ugbo ịkọ akọ a na-ehoro abacha ga-enye efi a na-ata ya o nwere ihe ga-eme ndị na-ekechọrọ iru and ama nwudenwu ha ebe ọ sọrọ ya mee i jee n'imo steeti aka na agaghị aga enwego new culture and new mentality our people are no longer thinking about unity ọ bụzi survival of the fittest ịmakwa ka ị ga-esi biri birikwala onwe gị o. nwanne spirit adịrọzi that ujamaanism the african culture of brotherly love that fraternity ị pak ji ego na bank bụ multi billionaire mana ndị neighbors gị wọrọ ka ọra o ya ewee 5 star hotel ebe a 3 five- 3 star hotel ebe a hotel hotel hotel hotel mgbe ị ga-nwee nye gị n'ime hotel na-eghere ike n'anya n'akụkụ gị how many rich people are around that place ụmụaka na-aghọzi almajiri n'ala igbo oge ochie ọ fịara gị ịfụ onye igbo na-arịọ arịrịọ when we were growing up ọ fịaburu arụ ịfụ ma onye ala o nwere ike bụrụ ofu a one mad person mana kịta ala juziri ebe niile Jesus prayer stands that they may all be a na-ezite ozi anyị naa taa papa chọwa mama ụmụaka chọwa parents ebe ọ bụ na ị nọ n'ozi a be the first to initiate love and peace that they all be one ọ bụrụ ị nọ n'obodo oyibo ọ dịrị gị na mma ị na-ege ntị n'ozi a don't stay there be enjoying your dollar if that dollar cannot change life here that dollar is meaningless a nọ na si asụrụ ha chọbụrụ ka ije obodo oyibo so you think you have arrived and problem has finished nsogbu ka ga-abịanụ that they all be one everybody is important may all be one onye a jụrụ taa nwere ike bụrụ ya ga-azọ mmadụ echi chachachachachachachacha igbo kwenụ rienụ zụọnụ kachanụ bikonụ ụmụ igbo em enwere ihe m sị ka m bịa enwere ajụjụ m sị ka m bịa m jụọ oge mbụ anyị na-anụ na na e nwudere nwanne anyị nwoke maazị Simon Ekpa enwere ndị bịara na na platfọm m were bịa kọwara anyị na maazị Simon Ekpa na-arụkọ with Nigerian gọọmenti ngwanụ anyị na anyị na-anọgo ugbu a na na-ekiri ihe na-eme fụkwa maazị Simon Ekpa nga e buru ya jee ụnọ ikpe na-ekpe ya ikpe biko ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ndị niile a bịara na-ekwu mgbe ahụ na Nigerian gọọmenti na-arụkọ wit Maazị Simon Ekpa kee ihe a ka la-ekwu ugbu a a ka la-ekwukwa ofu ife ahụ The same story here because this man is complaining. Everybody has already woken up to know that Igbos are the one fighting themselves. Not even the Yorubas, not even the Fulanis, not even the Hausas. The major problem of an Igbo man is another Igbo man. Ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo wepụtara aka ha were na-achọ ka e wepụsịa dike nọ na be anyị. I wepụsịa dike niile nọ na be anyị, ị fụ na ala Igbo ga-atọwara chacharara mmadụ agaghị anọ ya. A sị la e kere ọrụ eke. onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe ọ pụtara ụwa ịrụ ụfọdụ bụ ka ha na-enye nsogbu ụfọdụ bụ ka ha na-ekpe udo e kere ọrụ eke ọ bụghị iwu na a ga-amụcha onye ọbụla onye ọbụla amara ihe ọ bụrụ okwu Igbo ilu ka m na-atụ ya bụ la ụfọdụ ndị mmadụ sị na maazị Simon Ekpa na ha na Nigerian gọọmenti nwere signature ma ihe m ga-aghọtazi ugbu a onye ya na Nigerian gọọmenti nwere signature Nigerian gọọmenti ọ ga-achọ ka e gbuo onye ahụ onye ya na Nigerian gọọmenti nwere eh, eh, sainere signature Nigerian gọọmenti a ga-ezizije ndị ga-eje ka ha nwee ike ikpe ikpe against onye ahụ a ga-emekwanị ka a gba mbọ ka a fụ na e bulatara onye ahụ n'ala Naịjirịa ihe m ji wee na-ekwu ihe ndị a bụ la onye ọbụla amaghị ihe na-eme na Naịjirịa kwesịrị ịma la e nwere ndị bụ ndị a na-akpọ ndị Fulani ndị a na-akpa ike ma a na-akpa ike dị egwu ewere m na-ajụ ọ bụ anyị wepụsịa ndị ike nọ be anyị nwere ike ichegide anyị mgbe ndị ike ya-abịa ọ bụ ụmụ nwaanyị ga-ejezi ọgụ ma mgbe ọgụ ruo maka na ihe mere na Tompolo ji wee na-enye nsogbu taata ihe mere Tompolo Naịjirịa gọọmenti ji wee kpaa nkata with Tompolo were na-ebunye ego ego a na-ebunye o ji wee na-eje na-edozi be ha ọ bụ maka na Tompolo chọpụtara na Nigerian gọọmenti abụghị ndị e ji obere aka aka e ji obere aka na-eso Nigerian gọọmenti bụ ndị i na-ekwudosi ike n'ala were na-agba mgba with ha nwa Tompolo gbara mgba with Nigerian gọọmenti for many many decades tupu ha ewere recognize ya as gọọmenti unu afụna na a na-ekwu okwu enwe nga eji ekwugide kwuo nga tombolo nọ emechie ha ọnụ efcc enwudegidele mmadụ nwugo o ruo turn tombolo efcc ji aka ha na-ekwu si hapụ tombolo la a ga-eme investigation video ya ma mgbe a kpụrụ e-money ma cubana chief priest mgbe ahụ enwe asị dịghịzi chere dịka eche eme investigation ụmụ igbo o ruole mgbe anyị ga-amụtakwa ihe ndị fulani na-eme sheikh gumi na-akpa ike na be ha ị nweghị ike ịpụta fụ onye fulani ga-apụta kọtọọ ya ọ bụ ndị saudi arabia pụtara bịa gwa anyị na ọ bụ onye ọ na-akpa ike ọjọọ ele m ihe mere na ndị Igbo ji eji aka ha na-ahọpụta ndị Igbo ibe ha nwanne gị nwoke dịgodi mmadụ dị ọjọọ ihe ndị Igbo na-eme bụ ikwudoro nwanne gị n'azụ mgbe ị batala ụlọ ị baara ya mba gwa ya na ihe ahụ i mere bụ arụ ọ ihe ndị Igbo na-eme ọ kwa ihe anyị ji mara anyị gịnị gbanwere gịnị gbanwere

Simon Ekpa kemgbe m si fụ Simon Ekpa nwe mgbe m ji fụ ya ka onye ọjọọ eji m anya eji ahọ ihe dị n'ite ofe were mara na Simon Ekpa abụghị ajọ mmadụ enwe ndị buru ya n'isi maka ego buru maka ego buru ya n'isi na-ekwu sị weta ya ka egbuo ndị Igbo ekwerekwa ndị Igbo eje ebe ya na Finland jela mee demonstration sị kpọta nwanna ha ka egbuo onye onye onye gburu nwanne ya ọ bụ dike ka onye ahụ gburu nwanne gburu nwanne ya ọ bụ dike mgbadị na m unu sị la ya na Nigerian gọọmenti na-arụ ọrụ mgbadị na ya na Finland a na-ekpe ya ikpe e kpechaa ikpe ahụ otu o si aga ugbu a enwere ike ịtụ ya nga la Finland kama na ihe m na-ekwu ihe na-abụ anyị nwa ekwesịrị iji aka anyị na-egbu ụmụ Igbo anyị nwa ekwesịrị iji aka anyị na-arọpụta ndị Igbo ụmụ Igbo la-ahanye ndị ọjọọ n'aka leneni ka aka m dị leneni mkpamkpa abụ m aja adịrị ya